Nin ye du dɔ ye den naani de bɛ du in kɔnɔ cɛman saba ani musoman kelen o bogotiginin ale de ye du den kɔrɔba ye a balimakɛ saba bɛɛ ye muso furu nka o n'a ta bɛɛ ale tora bamuso ni fa kɔrɔ a b'u ladon ka d'a kan a balimakɛw musow banna bangebaga fila in ladonni ma a y'u ladon ka ɲɛ kosɛbɛ hali a yɛrɛ tɛ miiri a yɛrɛ ka furu la yɛrɛ a nisɔndiyalen don a kunnawololen don ni bangebaa ninnu ladonni ye ka taa sɔrɔ a yɛrɛ si janfala dɔɔnin koyi don dɔ la bangebaga fila ninnu taara dɔgɔtɔrɔso la furakɛli la ala y'a latigɛ u natɔ sirabakan kasaara y'u sɔrɔ u fatur'o la koyi o kɛlen denmuso in kasira kosɛbɛ a jɔrɔla a jigi lamisɛnyara kɔfɛ a yɛlɛmana ka taa ka ɲɛnamaya tɔ kɛ a balimakɛw fɛ yen a tun bɛ yɛlɛma yɛlɛma balima ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ n'a nana balima min fɛ yen o muso b'a koron k'a degun ka d'a kan o t'a fɛ a ka yɛlɛma olu fɛ yen balima ninnu musow tun bɛ to ka nkalonw de tigɛ ka d'a la walasa cɛw ka u balimamuso in dɔgɔya k'a kɔrɔfɔ k'a gɛn ka b'u fɛ yen o la dennin bɛ kasi t'a dɔn a b'a kɛ cogo di ka d'a kan a yɛrɛ balimakɛw b'a jalaki u b'a dɔgɔya u furumusow kama n'o kɛra muso in bɛ kasi a b'i damakasi ala la karabali masa n ka karida tugu n ye karabali masa n ka karida tugu n ye n'o kɛra sa a bɛ dusukun lafiya sɔrɔ a bɛ nisɔndiya ka d'a kan a b'a dɔn k'a fɔ ala bɛna a jigi tugu koyi don dɔ la cɛɛ dɔ nana a balimakɛ dɔ ka da kɔnkɔn cɛɛ min n'o ka kɔrɔ ni muso in ye min b'u cɛ a bɛ taa saan mugan ni kɔ ɲɔgɔn na nka balima ninnu farala ɲɔgɔn kan u sɔnna cɛɛ ka fɔta ma cɛɛ nana muso in ɲini furu la u y'a d'a ma ka taa sɔrɔ u ma muso yɛrɛ ɲininka a hakilina la yɛrɛ nka o n'a ta bɛɛ muso in bɛ ala deli ee karabali masa ka gɛlɛya falen n ye nɔgɔya la a kɛ o kɛ k'o kɛ a dusukun bɛ lafiya a bɛ nimisiwasa sɔrɔ o la u ye muso in di nin cɛkɔrɔba in ma furu la u bɛnn'a kan ko dɔgɔkun fila kɔfɛ kɔɲɔ ka kɛ u ma hali cɛɛ ka lahalaw ɲininkali kɛ maa ɲuman don wa maa jugu don u m'a ɲɛɲini yɛrɛ u ye balimamuso in ta ka d'a ma ten k'a daga bugu da la ka d'a kan a nege t'u la u musow be k'a gɛn fɛnɛ o n'a ta bɛɛ hali bi balima nunu be k'a tɔɲɔ u be k'a dɔgɔya dɔrɔn u b'a fɔ kuma bɛɛ ko cɛ in nana dɔrɔn k'a filɛ k'a lahalaw sinna ka yɛlɛma ten kalo kelen kalo fila kalo saba tɛmɛna fo kalo naani muso yɛrɛ t'a dɔn a cɛ in ye maa nasugu jumɛn ye muso in a tɛ dɔwɛrɛ kɛ koyi a bɛ ala de deli ala n b'i deli ala n ka gɛlɛya falen i k'a kɛ n ye nɔgɔya ye koyi don dɔ sa cɛ dɔ nana muso in balimakɛ ka da kɔnkɔn Cɛ min n'a si tɛ tɛmɛ san mugan duuru ɲɔgɔn kan, muso in gɛrɛla a y'a ye k'a fɔ funankɛnin in bɛ maa bonya kosɛbɛ, maa jogoɲumantigi don. A ye ɲininkali kɛ o tuma, funankɛnin y'i kanto a ma, Cɛ min nan'i ɲini furu la, a ma mɛn kosɛbɛ, o denkɛ de ye ne ye. Ko dɔ de ye anw fa sɔrɔ, a fatura o tuma, nka n ye furusɛbɛn dɔ sɔrɔ a ka mɔbili kɔnɔ i tɔgɔ bɛ min na. O kama an y'a dɔn k'a fɔ a ye muso kura furu, an wulila k'i sɛgɛrɛ. An ka na i ma joona ka d'a kan, an tun bɛ janaza baaraw de la an tilalen kɔfɛ o la an bɛ k'a ko ɲɛɲini awa an fa fatura ka nafoloba de to a kɔ i niyɔrɔ b'a la du belebele ani nafolomuguba dɛ a maralen b'i tɔgɔ la banki la an bɛ se k'a kalifa jɔn de la dun funankɛnin ye nin ɲininkali taa ni ka segin muso in kunna o tuma sa muso k'a ma ɔ i yɛrɛ o dugujɛ sa funankɛnin labɛn ka na a ye muso in ta ka taa n'a ye a cɛ ka so kɔnɔ cɛ fatura ka du min to a tɔgɔ la kɔni muso filɛ ka du belebele de sɔrɔ ani nafolomugu camanba cɛ muso fɔlɔ o ka du gunnen bɛ a la yɔrɔ yiralen kɔ a la a muso nisɔndiyara kosɛbɛ a bɛna ala tanu wula fɛ sa tuma min na muso in a bɛ ka seli ka ala barikada ɛ muso fɔlɔ sinna ka na don a kan ten o nana bɔ a la a y'i kanto a ma e ni ne bɛna kɛ i n'a fɔ balimamusomaw koyi wa ne denw fɛnɛ y'i denw de ye o kɛlen muso in kasira gɛlɛya kow caman kun nka a sabalila koyi balimakɛw n'u musow ye gɛlɛya min lase a ma a sabalila a kɔrɔ a y'a bangebagaw fɛnɛ ladonni min kɛ a y'a tɔnɔ sɔrɔ muso fɔlɔ in denw y'a tɔbɔtɔ u kɛra a fɛ koyi u y'a minɛ k'a kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ woloba muso fɔlɔ in fɛnɛ kɛra i k'a balimamuso yɛrɛ yɛrɛ koyi nin muso sabalilen in a hakili nana jigin a ka ala delikanw na a tun bɛ to ka min ɲini ala fɛ ala ye bɔda k'a ye ka nɔgɔya k'a ye koyi cɛ in muso fɔlɔ nana i kanto a ma k'ale balimakɛ dɔkitɛri dɔ bɛ yen o bɛ ka muso ɲini a b'a fɛ ka furu kɛ ɛɛ o ko in ɲɛnabɔra a furulen o ma a ye gɛlɛya ko minnu kun tɔɔrɔ minnu y'a sɔrɔ ka tɛmɛ ala y'a sara koyi a filɛ a nana nisɔndiyaba sɔrɔ ka sewa sɔrɔ cogo di ɛ mun y'a lase a ma a y'a bangebagaw tɔpɔtɔ k'u ladon ka ɲa a balimacɛw ni musow ye gɛlɛya min ta k'a sɛgɛrɛ a y'a kun a sabalila a kɔrɔ a bɛ ala de deli a bɛ kasi o tuma ala nana bɔdaba k'a ye gɛlɛyaba kɔfɛ a nana hɛrɛ sɔrɔ a nana nisɔndiya sɔrɔ a nana sewa sɔrɔ a filɛ sabalibaa bɛɛ bɛ tantɔ de o tuma ne balimaw an ka sabali kosɛbɛ gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen nka Gɛlɛya tɛ yen min tɛ ban dɛ. Ala ka an ka gɛlɛyaw falen hɛrɛ la, k'an ka gɛlɛyaw ban. Walandaba caman bɛ nin kɔnɔ. An k'an janto an bangebagaw la, an k'an janto an balimaw la, awa, an ka sabali fana ka fara o kan.